igbo rienụ igbo ṅụọnụ igbo maanụ mma maka na igbo amaka ala igbo dị nsọ chukwu chebe ndị igbo chukwu dube ndị igbo chukwu nọnyere ndị igbo chukwu gbaa igbo gburugburu dịka chineke gbara mgbidi nke jeriko gburugburu otu a ka chukwu ga-agba ndị igbo gburugburu ndị fulani herdsmen bụ mgbidi nke jeriko ha ga-ada ha ga-ada ha ga-ada na eke ha ga-ada n'oye ha ga-ada na afọ ha ga-ada na nkwọ onye unu na-anụ onu ya bụ his royal majesty eze ndị Igbo South Africa traditional and spiritual leader of all Nigerians living in South Africa Obi of Obi ndị eze eze ndị eze na South Africa m wee sị agaghị m eyi akwa ndị igwe maọbụ ndị eze agaghị m ekpu okpu ndị igwe maọbụ ndị eze maka na onye ụnọ ya na-agba ọkụ ada achọ ka o jee yirikọrọ efe ndị igwe were kwuo okwu maọbụ nụba ọgụ maọbụ ka o jee kpuru okpu ndị igwe before nụba ọgụ mba ọsọ mee onye ụlọ na-agba ọkụ bidogodo na ma o yitere efe ma o yirọ efe ebe o si na-ekute ma aja ma mmiri ihe ọbụla ka a gbanyụọ ọkụ otu a ka ọ dị ugbu a n'ala Igbo ndị Fulani herdsmen na ndị Boko Haram chọrọ ịnara anyị obodo anyị mana Chineke ndị Igbo Chukwu ụmụ Hibru maka na Igbo bụ Hibru Chukwu ama ekwe ka ndị a nara anyị be anyị ha si Niger ha si Chad ha si Mali wee tinyeziere ndị nke nọ na ugwu Hausa ka ha bịa were obodo anyị mana Chineke ama ekwe ka nke a mee n'ihi na Chineke bụ ya mere the foundation ọ Chukwu gwuru foundation igbo igbo buru israel ụzọ wee dị igbo buru nigeria ụzọ wee dị igbo etego ọdịbara na o nwere ife ga-eme igbo ihe anyị nwere bụ anyị nwere ife niile ndị dibịa niile nọ n'ana igbo kwadonụ onwe unu ka unu release power unu ka ha gbuchasịba ha ndị na-ekpe ekpere ee, miracle niile ị na-eme kwa mgbe kwa mgbe na mbụ naijiria na mba ụwa dị iche iche oge eruona maka na ebe ọbụla ị nọ wee na-ekpere ndị biafra ekpere chukwu ga-anụ ya because ebe ị nọ chukwu nọ ya ọ chukwu kere eluigwe na ụwa chukwu na-afụ onye ọbụla ebe ọbụla ọ nọ na ekpere ọbụla ị nọ na america kpe japan kpe australia kpe new zealand kpe switzerland kpe spain kpe belgium kpe italy kpe holland kpe germany kpe south africa kpe ee chukwu na-aza ekpere na other mba ụwa dị iche iche m wee na-asị ọ ga-adịrị ndị igbo mma igbo kwadonụ ọ bụrụ mgbe gboo a na-akụ ekwe a na-akpọ ikoro ekwe dasi ike akụọ ya a sị onye ọbụla nọ na nkwado onye ọbụla kwado agwọ nọ n'akịrịka agwọ ofu onye ọbụla fụrụ na-aghọ osisi m wee na-asị ndị igbo ọ ga-adịrị unu mma nwa unu ga-eto n'iru unu unu ndị igbo nwa unu ga-eto n'iru unu unu ga-azụ ụmụ unu ụmụ unu azụọ unu unu ama anwụ ọnwụ ike unu ama anwụ ọnwụ mberede boko haram ama egbu unu fulani herdsmen ama egbu unu chineke bi n'eluigwe nọnyere ụmụ israel ga-anọnyere unu n'ụtụtụ ga-anọnyere unu n'ehihie ga-anọnyere unu n'abalị unu ga-emeri ha ude unu na-asụ ugbu a anyị niile na-asụkọ ude ọnụ ndị fulani herdsmen na ndị boko haram nwụọnụ nwụọnụ nwụọnụ nwụọnụ na ndụ ka e lie unu

unu ama emebini anị igbo n'ihi na anị igbo esika ike e wee sị arụsị niile dị n'anị igbo arụsị ọgbakụ aba agụlụ arụsị udo arụsị ogwugwu arụsị ngene arụsị ụrasị arụsị idemmiri arụsị nanka arụsị abia arụsị imo arụsị enugu steeti arụsị ebonyi steeti arụsị delta steeti arụsị rivers steeti arụsị edo steeti arụsị benue steeti arụsị bụ arụsị dị ike na-ekwu eziokwu maka na arụsị dị ike na-ekwu eziokwu ndị na-enye enyi dị- na-ekwu eziokwu ọ na-akpa ike rinne ya binie gbube ndị awụsa ya binie gbube ndị fulani herdsmen ya binie gbube ndị boko haram chekwaba ndị igbo chekwaba ụmụ igbo chekwaba ime igbo chekwaba ime igbo chekwaba ime igbo maka na ịhapụ ndị gov- gọvanọs anyị some of them bụ betrayers some of them bụ pharisees some of them bụ criminals ha njere ego n'azụ ree ndị igbo dịka judas mere nara ego which a na-emekwa ndị ọha na eze accuse na ha sokwa eme ya chukwu ama ekwe ka nke a mee unu narasị ego rie ego a ga-arapụta unu ego a ga-egbu unu ndị igbo ga-enwere onwe ha ndị igbo ga-enwere onwe ha biafra independent ga-adị biafra independent ga-adị ipob ga-eweta biafra independent nnamdi kanu bụ leader of ipob ha ga-ewetara anyị biafra independent m wee na-ekwu sị onye igbo ọbụla onye igbo ọbụla ị nọ america ị nọ britain ị nọ ireland ị nọ australia ị nọ new zealand ị nọ south africa ị nọ Germany ị nọ ala Igbo ị nọ Naịjirịa niile ị nọ Senegal ị nọ Ghana ị nọ Togo ị nọ Seme ị nọ Mali ị nọ Niger ebe ọ bụla ọ sọkwa gị nọrọ na mba ụwa niile ị nọ New Zealand ebe ọ bụla ọ sọ gị nọrọ ị nọ Italy ebe ọbụla ọ sọ gị nọrọ ebe ọbụla ọ sọ gị nọrọ ị nọ Belgium onye ọbụla ga-work with IPOB IPOB onye ọbụla ga-work with IPOB na Nnamdi Kanu onye anyị achọghị division unu egekwere ndị gọvanọs ntị ndị a bụ ndị a na-edeceive mmadụ ihe ha bụ devisers ihe a na-edeceive chukwu ekere ha na-edeceive mmadụ deceivers enwe ihe eji ha eme deceivers enwe ihe eji ha eme devisers enwe ihe eji ha eme unu ekwere ka e deceive unu unu ekwere ka ndị gọvanọs na ndị ọha na eze ndị okenye ndị okenye arụrụ ana deceive unu unu ekwekwena ka ndị sineti na-achọ akpa ha deceive unu ndị ọbụla bụ ndị na-achọ na akpa ha ha sọpọtụ biafra kama na akpa ha ka ha na-achọ ana igbo ga-eri isi ha ana igbo ga-eri isi ha niile generation to generation ha ama adị ndụ fụ ihe ọma ma ọ bụrụ na e gbuo ofu onye igbo na ha ekwuro okwu e wee gbuo onye igbo ọ ma adịkwara ha mma na eke ọ ma adịkwara ha mma na oye ọ ma adịkwara ha mma na afọ ọ ma adịkwara ha mma na nkwọ onye ọbụla bụ onye nọ na gọọmenti of Nigeria bụ onye igbo bụ onye biafra were gba nkịtị na-anara bribe na-etinye n'akpa ewere bịa igbu ụmụ biafra maka na biafra niile bụ ndị igbo ihe enwere bụ three tribe of nigeria igbos yorubas and hausa enweghị ihe a na-akpọ naija delta nke a nke a nke a ihe nwere wụ either na ị wụ biafra bụ onye igbo or na ị bụ oduduwa bụ onye yoruba or na ị bụ arewa bụ hausa so sị akpazina oke ugbu a sị bịakọta ọnụ ị naghị asụ igbo sụba pidgin english sụba ya even ịmara ka ị ga-esi mee ka okwu ị na-ekwu ghara anaghị elik mebe ya mana mụ onwe m na-ekwu okwu ada atụkwa ụjọ maka na ana m awork with government of Nigeria in South Africa na-awork with ndị Igbo maka na ihe nji awork ma ihe nji alụ mụ na ha ji alụkọ ọ bụ ndị Igbo bụ ha ka na nọmba n'obodo a o nwere ọ ndị Igbo wụkwa South Africa ndị Yoruba bụ mkpụrụ mmadụ naabọ na ịtọ ndị Hausa bụ mkpụrụ mmadụ naabọ na ịtọ ndị niile nwe obodo a bụ ndị Igbo ọ ihe nji bụrụkwuo onye eze na-achị ndị naijiria bi obodo a na-achị ma ndị igbo ndị igbo biche nchi n'obodo a ị ga-afụ ihe niile ị na news niile ị na-anụ ọ maka igbo igbo na South Africa n'ihi nke a ana m asị ụnụ ọzọ onye na-ekwu okwu wụ eze ndị igbo nke bi na South Africa onye isi na-afụ ndị igbo niile na ndị naijiria niile eze ndị igbo biafra eze ndị igbo biafra eze ndị igbo biafra south africa aga m awork with aga m ana m awork with ipob since nji nọ obodo a o nwerebeghị mgbe m anaghị arụkọ with ndị biafra adịghị m against biafra kama adị m against ndị na-anara bribe adị m against ndị na-eri aka azụ maka na mụ onwe m adịghị eri aka azụ ọ na-emebi ọganiru ndị Igbo ọ na-emebi ọfọ anyị ji ọ na-emebi ihe niile anyị ji akpa ike ihe na-eri aka azụ na-ekwu okwu aghụghọ maọbụ okwu aka azụ na-eriwu eriwu oriwu ka a na-akpọ ya iri ebe a iri ebe a o nwere onye ị ga-asupport ọ na-ajọgburu onwe ya ka anyị kwụba aka anyị ọtọ ka anyị dị ọcha ka ọ ihe mere otu obodo nna nna anyị ji dị ike ala igbo esikanụ unu amakwa na ikwu eziokwu mere bụ na igbo dị nsọ unu nụrụ ka nsị ala igbo dị nsọ ala igbo dị nsọ ala igbo dị nsọ ihe mere ala igbo ji dị nsọ ọ bụ maka eziokwu ndị dibịa niile na-ekwu eziokwu n'ala igbo biko kwubenụ eziokwu mana ndị dibịa adịghị ekwu eziokwu chegharịanụ ndị pastors niile na-ekwu eziokwu bụ eziokwu ndị adịghị ekwu eziokwu chegharịa maka na ọkụ gbaba ọ ga-agbakwa ụnụ ọnwụ gbube ọ ga-egbukwe ndị adị ekwu eziokwu mana ọ bụrọ ife m jiri bịa taata ife m jiri bịa bụ asị m ndị igbo join together bịakọtanụ ọnụ ka anyị nụọ ọnụ mgbe ọgụ m wee na-asị ụmụ okorobịa ụmụ okorobịa ụmụ okorobịa ụmụ okorobịa ị chọrọ biafra ị dị ike ị bụ okorobịa mee ihe i ji bụrụ okorobịa ị bụ biafra mee ihe i ji bụrụ biafra binienu ebe ọbụla unu anọ na village ebe ọbụla unu anọ na naijiria niile unu mara na mara na obodo unu wu ala igbo achọghịkwa m alaba otu o nwekwa ihe dịka alaba otu maka na ị dị ebe ahụ na alaba otu ndị a ejiri ife gbuo gị enweghị ihe dịka alaba otu n'ihi nke a biko muvuo njem mee ka a na-akwụsị trailer ọbụla unu afụna unu ekwere ka mmadụ biri n'ime ọhịa ndị chairman local government ebe ọbụla ị bụ chairman local government ee president anytime unu emee n'ala unu ndị vigilante na-ejegharị n'ọhịa dị iche iche na-achọ ebe mmadụ makpuru ma anụ nọ n'ime unu ekwere ka ndị boko haram na ndị hausa je biri n'ime ọhịa maka na ha biri ha n'ime ọhịa eme occupy were dozie egbe na mma ha wezie bịa one million ha bịa gbuchapụ unu unu ekwekwana ka e, unu ekwekwana ka nke a mee unu unu ekwekwara ka mma fee unu n'azụ unu ekwekwara ka egbe fee unu n'azụ unu ekwekwara ka boko haram gaa unu n'azụ unu ekwekwara ka fulani herdsmen charge kedu ihe bụ ndị na-azụ atụrụ ndị na-azụ ehi na-edina ehi na- na-abịa igbu ndị igbo ndị adịrọ nsọ ndị rụrụ arụ ha rụrụ arụ maka na ha na-edina efi na-edina atụrụ na-edina ewu o nwere ife ha na-eme ndị bi n'ọhịa ndị igbo ebighị n'ọhịa mmadụ ada ebi n'ime ọhịa ihe na-ebi n'ime ọhịa bụ anụmanụ ọ ihe ha ji bụrụ anụmanụ so bilienu ndị youth bilienu bilienu bulienu ibe unu bulienu egbe unu bulienu mma unu cherenụ ha ọgụ chụbanụ ha ị nwụọ n'ilu ichekwa biafra ọ ga-adịrị gị mma eluigwe bụ nke gị ị nwụọ n'ichekwa biafra chukwu enyego gị eluigwe ị na-emegoro ihe ọjọọ wee nwụọ na i gburu terror na onye fulani herdsmen na onye boko haram eluigwe abụrụ nke gị mana ị ga-eje nụọ ya bụ ọgụ and ị ga-ana ana m enye unu ike ana m enye unu ike ala igbo ike ala igbo ike si n'eluigwe ike chukwu abịama ya nye unu ike ya gbaa unu ume ya gbaa unu ume ya kwado unu akwado as ndị agha ya nye unu mma agha eluigwe ya nye unu egbe eluigwe ya nye unu mma agha igwe ya nye unu egbe nke igwe ya nye unu armoured car nke igwe ya nye unu missile nke igwe ndị mmụọ ozi na niile ndị elders niile bi n'igwe ndị mmụọ ozi niile bi n'igwe ndị na-eche jehova nche ndị agha nke igwe ndị otu angel michael ha bịa nọnyere ụnụ ha bịa gbaa ụnụ ume ha bịa nụọrọ ụnụ ọgụ maka na ụnụ adịghị ike mana chukwu dị ike ebe chukwu dị ike unu dị ike ndị youth igbo unu dị ike ndị youth igbo unu dị ike nnamdị kanụ ị dị ike nnamdị kanụ ị dị ike ipob unu dị ike ipob unu dị ike ipob binienu ipob bilienu o nweghị onye ga-alụ wute atụrụ n'ụwa onye ọbụla na-alụ ọlụ wute atụrụ n'ụwa ọ bụ ekwensu thunder fire that person egbe enugwe gbagbuo ya onye ọbụla ekwetaghị na ipob egbe enugwe gbagbuo ya onye ekweghị na biafra egbe enugwe gbagbuo ya onye ekweghị na nnamdị kanụ egbe enugwe gbagbuo ya egbe enugwe gbagbuo ya ya nakpuru ụra ebilikwene ya nwụọ ọnwụ ele anya ọ gaghị adịrị ya mma maka na biafra ipob na nnamdị kanu ewetago independent naijiria enwego biafra enwego independent ndị igbo unu enwerego onwe ụnụ ihe niile emezigo na mmụọ biafra independent emezigo na mmụọ biafra independent emezigo na mmụọ ọ bụzi ka ọ pụta ihe anyị enwerego onwe anyị ihe ọ bụla ị na-eme na-eme ya as onye biafra a jụọ gị onye ị wụ kwuo na ị wụ onye biafra ọ ga-adịrị gị mma na eke ọ ga-adịrị gị mma n'oye ọ ga-adịrị gị mma n'afọ ọ ga-adịrị gị mma na nkwọ ndị youth chukwu gbaa unu ume ndị ni- ndị vigilante chukwu gbaa unu ume chukwu kechie unu mmadụ ama afụ unu anya onye arụrụ ana fụrụ unu kpuo isi anya boko haram fụrụ unu kpuo isi anya fulani herdsmen fụrụ unu kpuo isi ọgwụ ha ga-arụ n'ala igbo maka na ọgwụ ha adịghị ike ọgwụ arụrụ ana ndị na-edina ehi ọgwụ ha adịghị ike chukwu chebe ụnụ chukwu dube ụnụ chukwu chebe nnamdị kanụ chukwu dube nnamdị kanụ chukwu gbaa unu ume chukwu nye unu ngọzi chukwu gbaa unu ume unu emerigo igbo emerigo biafra igbo emerigo igbo emerigo biafra emerigo biafra emerigo igbo emerigo fulani herdsmen igbo emerigo boko haram na ndị isi ha ndị isi ha ha adawuo ha adawuo ka mgbidi jeriko gbaa jisi- ji- jisi na ike mụ onwe m bụ eze igbo South Africa agọzie m ụnụ ya dịrị ụnụ mma na eke ya dịrị ụnụ mma na oye chukwu gbaa ụnụ ume chukwu nye ụnụ ihe niile ume niile ka chukwu enye ụnụ unu ga-abụ mgba dị agba enyi unu ga-eje agha merie unu ga-edifiti ha onye igbo ama anwụ maka na ofu ndụ onye igbo karịrị 1 million to 2 million onye Naịjirịa onye yoruba one igbo man karịrị ndụ karịrị onye awụsa 2 million ofu onye igbo ofu ọbara onye igbo karịrị 2 million onye yoruba ofu ọbara onye igbo karịrị 2 million onye hausa ofu ọbara onye igbo karịrị 2 million onye hausa ofu ọbara onye igbo karịrị 2 million onye yoruba ya dịrị ụnụ mma ya dịrị ụnụ mma chukwu gọzie ụnụ a ka m bụkwa nwa nwa unu nwoke bụ his royal High majesty igwe ilo igwe ilo Igwe Ilo eze ndị Igbo South Africa onye na-achịkwa ndị Igbo na ndị Naijiria bi n'ala Igbo bi na South Africa maka na Igbo karịrị Nnamdị Kanụ Chukwu kpunye gị okpu eze ị bụ eze already Chukwu gọzie gị Chukwu chebe gị gị na ndị IPOB nna dube unu chebe unu na mbọ niile unu na-agbara ndị Igbo na Biafra ọ ma-ala unu n'iyi nna ga-akwụghachi unu mama gị nwụrụ papa gị nwụrụ n'ọgụ a a ga-enwe biafra maka na etiigo ha ndụ ha maka ihe nwee biafra a ga-enwe biafra chukwu enyego anyị biafra thank you god chukwu abịa m ekene n'ihi na anyị enwego biafra igbo adịgo mma ala igbo dị nsọ igbo amaka nụ igbo amaka mma nụ